bi ye kari ye utukalo tile tan ni wɔɔrɔ don san ba fila mugan ani wɔɔrɔ mali kɛlɛkuntigi ɲɛmaa ye laseli kɛ maliden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye ka da kan wulikajɔ min fanga bonyana an ka golomasiri talaw fɛ sandare marabolo kɔnɔ an bɛ waati min n'a fɔ bi o hukumu kɔnɔ mali kɛlɛbolo ɲɛmaa k'a bɛ laseli kɛ maliden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye Ka da a kan bolodiɲɔgɔnma min bɛ an ni an dɛmɛbajɛkulu cɛ afirika kɔɔri ka taa se an ka finitigilakaw ka wulikajɔ ma n'o ye golomasiri talaw minnu kɛlen ka u ni di su ani tile fɛn b'a to faso bɛ se ka lakana cogo min na jamana fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen na waati waati u wulikajɔ sabatilen don u bɛ ka si u ɲɛ na u bɛ ka tilen u sen kan fɛn b'a to jamanadenw bɛ se ka da ka sunɔgɔ sɔrɔ cogo min na an bɛ se ka taa ni ka segin kɛ cogo min na nɔgɔya la o hukumu kelen kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ an ka kɛlɛ jɛkulu min bɛ yen n'an b'a fɔ a ma ko operation dugukoloko olu ye wulikajɔ sabati u n'u bolodiɲɔgɔnma kɛ ka da u cakɛɲɔgɔnw kan ani sanfɛ kɛlɛkɛdencɛ minnu bɛ sanfɛ olu ka wulikajɔ sabatilen don fɛn b'a to ka se ka sanfɛla lakana ani minnu fana ta bɛnnen don dugumala lakanani ma o hukumu kɔnɔ ka bɛn ni kunun i k'a dɔn k'a fɔ u ye fɛɛrɛw tigɛ ka dabali ani fɛn bɛɛ lajɛlen sigi sen kan o hukumu kɔnɔ ka wulikajɔ sabati ka taa u yɛrɛ sɔrɔ sandare marabolo kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ sandare sa kunun sibiri u ye baaraba dɔ sabati yen n'o baaraw nana ka na boloda sandare marabolo kɔnɔ ka da kan jatigɛwale tigilamɔgɔw kun kɛlen ka fara ɲɔgɔn kan kulu sigi ɲɔgɔn kan sandare marabolo kɔnɔ nka finitigilakaw ka wulikajɔ kɔnɔna na u kɛlen ka kunnafoni bɛɛ lajɛlen sɔrɔ kunnafoniw sɛgɛsɛgɛla k'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a latigɛra waati min na bugunnatigɛ bɛɛ lajɛlen kɔfɛ k'a dɔn k'a fɔ jatigɛwale tigilamaaw u yelen don sandare marabolo kɔnɔ wa u dogoyɔrɔ dɔnnen don ani fana kɛlɛkɛminɛn cɛjugu minnu b'u bolo ka taa se maramaminɛn caman ma i k'a dɔn k'a fɔ dankari nana ka na kɛ o la an ka finitigilakaw fɛ o hukumu kelen kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ jatigɛwale tigilama maa caman kɔni ni tora nin wulikajɔ in na o waati kelen kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ jatigɛwale tigilamɔgɔw ka mugu pɛrɛntɛ cɛjugu minnu kun b'u bolo ani minɛn cɛjugu minnu kun b'u bolo dan kɔni karila o bɛɛ lajɛlen na arme ka wulikajɔ kɔnɔna na o hukumu kelen kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ sanfɛ kɛlɛkɛdencɛw olu kɔni mugu pɛrɛntɛ kɔni bila ka jigin ninnu ma kɔfɔlɔn kan min bɛ kɛ sababu ye sa i k'a dɔn k'a fɔ ka se ka dan sigi u ka ɲɛnamaya la wa wulikajɔ kelen fana nana ka na sabati dugumamɔgɔw fɛ olu ye mɔmɔli sabati sen kan sanfɛ kɛlɛkɛdencɛw kɛlen ka gosili kɛ olu nana ka na dugumala fan bɛɛ lajɛlen mɔmɔ fɛn b'a to taa kɛra ka minnu to ani ɲinɛ kɛra minnu kɔ ka se ka olu kɔni tɔ dase an bɛ waati min n'a fɔ bi o hukumu kelen kɔnɔ a ka bi foli ta ka ɲɛsin an ka sanfɛ kɛlɛkɛdencɛw ma minnu ka baara bɛnnen don pankurunko yɛrɛ ɲɛnabɔli ma ani ka se ka gosili kɛ mugu pɛrɛntɛ ka o bila ka jigin jugu tigilamɔgɔw kan cogo min na olu ye wulikajɔ sabati ka baara kɔni kɛ ni cɛya ye ani a ɲinina u fɛ cogo min na o hukumu kelen kɔnɔ maa minnu fana bɛ dugu ma olu ye bolodiɲɔgɔnma kɛ n'u ye ninnu kɛlen ka gosili kɛ sanfɛ sa olu fana wulila ka mɔmɔli sabati dugu ma fɛn b'a to ka se ka jugu tɔ ka u dase ka tila ka dangari ka nin kɛ u la ani fɛɛrɛ jugu min tun bɛ a dɔw bolo ni u tun bɛ k'a ɲini ka dangari kɛ i ka dɔn k'a fɔ u yɛrɛ la wa dɔw fana y'a ɲini k'a fɔ k'u bɛ dan kɛ nin mugu pɛrɛntɔ kɔni jigilen dɔw y'a ɲini k'u b'u yɛrɛ ta i ka dɔn k'a fɔ dugumamɔgɔw kɔni ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka se ka tɛgɛ kɛ ninnu kelen-kelen bɛɛ lajɛlen na ka u bila u yɛrɛ sago la o hukumu kelen kɔnɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ jaw dɔ bɛ yalala bɔlɔlɔsira kan nin waati kelen na ja minnu b'a yira k'a fɔ mali finitigilakaw u ye kabako min siri jatigɛwale tigilamɔgɔw la kɛrɛnkɛrɛnma an ka jamana kɔrɔnyanfan fɛ bɔ ka d'a kan a dɔw kɔni dɛsɛlen kɔfɛ u ye bolimafɛnw bila k'a ɲini k'a fɔ ko u bɛ taa u yɛrɛ ye u sen na i ka dɔn k'a fɔ u tigɛra bolimafɛn na bawo ka d'a kan adamaden dalen don fɛn min na o y'a sentɛgɛ ye o hukumu kɔnɔ finitigilakaw ye wulikajɔ sabati a yɛrɛ ɲɛ b'an ka finitigilaka dɔ la a bɛ ka tai-chi de kɛ wa taekwondo don wa fo ni karatekaw nana ka na ɲɛfɔli kɛ an ye nin ko la bɔ ka d'a kan a y'i pan san ni dugu cɛ ka se ka jatigɛwale tigilama k'a gosi k'a da k'a siri k'a fɔsɔn ɲɔgɔn na ka taa a bila fɛn bɛ tali kɛ bolimafɛn kɔni kɔnɔna na ka se k'a bila u ka pick-up kɔnɔ ka n'a kɛ ka cɛw ni musow jansa mali jamana kɔnɔ an bɛ armée fo a ka wulikajɔ ni cɛsiri min a bɛ k'a kɛ nin kunnafoni a bɔra mali armée ɲɛmaayaso yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnma kɛlɛbolotigi ale ye nin kunnafoniw bɛɛ lajɛlen ta k'u lase an ma nin waati na an y'a di aw ma todunkan cɛɲɛ na an b'a fɔ a ye ko a ni ce a ka lajɛliko ɲuman na ko nin bɛ dansigi kɛ an ka bi bamanankan kunnafoni sensurun na a ni ce a ka lajɛliko ɲuman na aw k'an bɛn a ye video partage kosɛbɛ fɛn b'a to kunnafoni bɛ se ka s'u seyɔrɔ la jamanaden fanba bɛ se k'a faamu cogo min aw ka abonné ka caya fɛn b'a to video bɛ se ka fanga sɔrɔ cogo min na an an lawuli kun ye ka se ka kunnafoni jɛlen ta k'o di aw ma cogo min na malidenya hakɛ kɔnɔ layidu min bɛ an ni aw cɛ o ye de ka kunnafoni jɛlen ta k'a di aw ma ka tila ka laɲini kɛ aw fɛ an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka kɛ finitigilaka ye bawo ka d'a kan nous sommes 23 millions de FAMa maa miliyɔn mugan ni saba min bɛ jamana kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen de ye finitigilaka ye wa an bɛɛ lajɛlen ka cɛsirijala ta k'an cɛsiri ni min bɛ se ka cɛsirijala kɛ fila ye walima saba ye an k'a doublé fɛn b'a to an ka se ka finitigilakaw kɔkɔrɔma don cogo min na bawo ka d'a kan finitigilakaw ka sebaaya sɔrɔli o ye jamana ka sebaaya sɔrɔli ye finitigilakaw ka wulikajɔ o kun ye ka se ka an population k'an lafiya lafiya dun tɛ na n'an ma kunnafoni jɛlen di an k'an jija ka kunnafoni jɛlen di an ka finitigilakaw ma fɛn b'a to u bɛ se ka lakana baaraw sabati cogo min na u kɛyɔrɔw la an'u ka wulikajɔ kɔnɔ u bɛ wulikajɔ min na anw kama a wulikajɔ ka se ka kɛ sababu ye u yɛrɛ ka se ka kuyɔrɔ sɔrɔ u yɛrɛ la a ni ce a ka lajɛliko ɲuman na aw k'an bɛn